Ndewo onye isi oche, ndị nchịkọba ọgbakọ na ndị niile na-ege ntị. Aha anyị bụ Oyeka Chiamaka Ngozi na Edeoga Patience Nonye. Anyị bụ ndị nkụzi na Mahadum Lagos. Isiokwu edemede anyị bụ asụsụ dịka o siri metụta usoro mmepụta na nkọpụta erimeri n'ala Igbo. Mkpọlite. Igbo bụ aha agbụrụ ma bụrụkwa aha asụsụ ha na-asụ. Ndị Igbo so na ndị isi ojii bi n'ọwụwa anyanwụ Naijiria. Nwadike n'ime akwụkwọ Eme na Nkamigbo 2009 gosipụtara ụzọ ihe atọ bụ Igbo. Ha bụ ndị a mụrụ amụ ndị Igbo, oke ala ha bi ala Igbo na asụsụ ha asụsụ Igbo. Otu n'ihe gbara ọkpụrụkpụ ejiri mara ndị Igbo bụ ịgba mbọ Ọgbalụ 1980 ụwa nyere nkọwa gbasara njirimara ndị site n'ịsị na obibi obibi ndụ mba niile metụtara ọtụtụ ihe o metụtara otu ha si malite ụdị ndụ ha na-ebi ihe ha na-eme ụdị ekike ha ụdị ekike ma ọ bụ uwe ha na-eyi ụdị nri ha na-eri mme- mmetụta dị n'etiti mmadụ na ibe ya, otu ha si kwụrụ mgbe obibi ndụ ha na nke ndị mba ọzọ zuru. Ihe ndị ihe ndị a e depụtara gbasara obibi ndụ agbụrụ metụtara ndị Igbo n'ebe ọ pụrụ iche. Otu n'ime ihe e ji mara ndị Igbo bụ ụdị nri ha na-eri. Ọfọmata kwadoro na nri ndị na-eri so n'otu n'ime ihe e ji mara ha. Ọ dịkwa mkpa ịkọwa na ọ bụ asụsụ bụ isi ije n'ihe niile gbasara mba. Ọ bụ asụsụ ka e ji akọwapụta usoro a na-agbaso n'ihe gbasara erimeri. Ihe ọ bụla metụtara ndị metụtara asụsụ ha n'ihi na ọ bụ asụsụ ka e ji ezikọrịta ozi site n'otu ogbe ruo ọzọ. ndị Igbo bụ ndị e ji ọrụ ugbo mara tupu ọbịbịa ndị ọcha. Ha na-eji aka ha akọpụta ihe ha na-eri. Hụ Afigbo 1981 na Basden 1983. Na nkọwa nke Njọkụ 2008, akụnụba ọdịnala ndị Igbo gbadoro ụkwụ n'ụzọ ihe atọ ndị tinyere isi n'ọrụ ugbo, mmepụta ihe na azụmahịa. Ọrụ ugbo dị nnukwu mkpa na ndụ onye Igbo ọbụla Ndị Igbo tinyere isi n'azụmahịa na mmepụta ihe na-agbakwa mbọ ịkọnye ihe n'ala iji hụ na ha nwere nri ha ne- ha ji azụ ezinụlọ ha. Ndị nke nwere ndị nke weere ọrụ ugbo dịka isi ọrụ ha na-akọpụta ihe n'uju iji nwee nke ha ga-eri na nke ha ga-ere n'ahịa iji nweta ego ha ji egbo mkpa ndị ọzọ dịịrị ha. Ọ bụ n'ihi mkpa ọrụ ugbo dị

agụụ ekpughee ya ekwumekwu ndị a na-arụ na-arụsi aka ike na mkpa ọ dị mmadụ ịgbasi mbọ ike n'ihi na ọ bụ naanị oge mmadụ tinyere uch- uche ya n'ihe ọ na-eme ma wepụta ya ma mepụta ya nke ọma ka ọ ga-eri nri ọ ga-eri uru so ya dịkà ǹke a sìrì metụta ọrụ ugbȯ ọ bụ̀ naanị ogè mmadụ̀ gbàrà mbọ̀ kọ̀nye ihe n'àlà kà ọ gà-ènwe ihe ọ gà-èri wère dị ndụ̀ ụzọ̇ ọ̀zọ ndị ìgbò sì èkwu ya n'okwu bụ̀ nà ọ bụ̀ naanị ogè ihe dị̀ awọ̀ n'afọ kà o jì èkwu egwu mànà ọ bụrụ nà ihe adịghị ya n'afọ àdịghị ànụ olu̇ ya nri ǹke bụ̇ ihe mmadụ̀ nà-ètinye n'ọnụ̇ ọ̀ gbadàa n'afọ nye mmadụ̀ ike ma mekwaa ka onye ahụ dị ndụ dị n'ụdị dị iche iche e nwere nri ndị dị e nwere nri ndị nke na-edozi ahụ nwekwaa ndị nke na-aka enye aka n'igbochi ọr- igbochi ọrịa ma nwekwaa ndị na-enye ike dịka o siri metụta ndụ ndị Igbo Afigbo 1981 kọwara na a na-ewe ji nke bụ akụkụ kacha dị elu n'ala Igbo dịka oke, ebe a na-ewe ede nke na-esota ya n'usoro ha siri dị mkpa dịka nnekwu. Nkọwa nke a na-egosi na ọ bụghị naanị na ndị Igbo na-akọpụta nri kama na ha nwere usoro ha si ahazi ụdị nri ha na-akọpụta. Ha weere ji dịka eze n'ime nri niile ndị a ebe ede na ndị ọzọ na-esota. Ọ bụ n'ihi nkwanye ugwu a na-enye ji na akụ na akụkọ ya na mpulite ya mpulite ya dịka Afigbo 1981 si kọwa ka ndị Igbo ji eme mmemme iri ji ọhụụ. Ndị Igbo na-etukwa ndị na-akọpụta ji n'uju aha dịka Ogbuji, Diji, Ojiji Eme Ọgọ, Eze Ji dịrị gawa. N'agbanyeghị oke mkpa na uru nri Igbo dị n'ebe obibi ndụ ndị Igbo dị, nchọpụta na-egosi na ọtụtụ ndị Igbo na-ahapụzi nri ha na-agbaso nri ndị ọgbara ọhụrụ. Nke a metụtara n'ebe ọ dị ukwuu nkọpụta na mwepụta nri ndị Igbo nke kacha njọ bụ na ọtụtụ ụmụaka ọkachasị ndị a mụrụ n'obodo mepere emepe amaghị aha ọtụtụ nri ndị Igbo ndị Igbo a ma ya fọdụ usoro nkọpụta na mwepụta ha ụmara dị otu a so adọghachi asụsụ na omenala Igbo aka azụ ọ bụ ọnọdụ nleghara anya nke ụfọdụ ndị Igbo n'ebe nri ha dị kwalitere mmụọ ndị omenchọcha inyocha na idetu mkpụrụ edemede mkpụrụ okwu ndị metụtara usoro e si ewepụta nri n'ala Igbo ntụlegharị ihe eme e derela e meela ụfọdụ nchọcha n'ebe nri ndị Igbo dị ma n'agbanyeghị nchọcha ndị e merela nchọcha nke a pụrụ iche n'ihi na ebumnobi ya bụ inyocha na idetu mkpụrụ okwu ndị metụtara usoro nkọpụta na mmepụta nri n'ala Igbo site n'ịgbado ụkwụ n'usoro e si eme nke a n'obodo Alọ nke dị n'okpuru ọchịchị ọdịda anyanwụ Idemmili na Anambra steeti yana Eha-Amufu nke dị n'okpuru ọchịchị Isi Ụzọ n'Enugu steeti. Usoro nchọcha Usoro ọrụ nchọcha. Ndị ome nchọcha a bụ ndị Igbo a zụrụ n'ime obodo n'ala Igbo. Ha sokwa ndị ezinụlọ ha dị iche iche kọọ ugbo dịka ọ dị n'omenala Igbo. Ọ bụ site n'ihe ndị ha mụtara, ihe ụfọdụ ha jụtara n'aka ndị okenye n'obodo abụọ a a kpọrọ aha na mbụ, tinyere ihe ndị ha gụtara n'akwụkwọ ka ha jiri mere kwara ngwa ọrụ na edemede a usoro nkọpụta ndị Alọ na ndị Eha-Amufu na-akọpụta ma na-emepụta usoro nkọpụta na mwepụta nri n'Alọ na n'Eha-Amufu ndị Alọ na ndị Eha-Amufu na-akọpụta ma na-ewepụta ụdị nri dị iche iche dịka ọ dị n'ọtụtụ ebe n'ala Igbo. Ha na-ebu ụzọ sụchaa ma kpochaa ebe ha ga-akọ nri oge mmiri zoro ma mabaa nke ọma n'ala. Ha na-ebido ịkọnye nri n'ala. Nri ọbụla nwere usoro e si akọnye ya. Ọ bụ ngwaa na-enye aka ịkọwa usoro a na-agbaso were etinye akụmakụ ndị a n'ala. E N'ebe a, a ga-edepụta ụdị nri dị iche iche ma detuo ngwaa ndị na-akọwa usoro mwepụta na nkwado ha maka oriri. Tebụl abụọ dị n'okpuru gosiri nke a. Ntọsasị. Ihe ndị e depụtara n'elu na-egosi na nri dị iche iche na-egosi nri dị iche iche, ngwaa nkọpụta mwepụta na nkwado nri ndị a n'Alọ yana n'Ihamufu bụ obodo abụọ ebe e siri nweta nji ede ọrụ nchọcha a. A chọpụtara na ụdị nri dị iche iche ndị Igbo na-eri nwere ngwaa ndị e ji akọwa nkọpụta, mwepụta na nkwado ha n'akụkụ obodo ma ọ ma akụkụ ma ọ bụ obodo dị iche iche. E nwere ngwaa nkọpụta isii n'Alọ. Ha bụ gba, gha, zọ, kụ, so na sụ. Ndị nke Ihamufu dịkwa asaa n'ọnụ ọgụgụ. Ha bụ yi, gbu, ma, tu, kụ, ya na zọ. Dị ka ọ dị n'obodo abụọ ndị a, ngwaa ọ bụla na mkpọaha nke ya na-agakọrịta. Iji maa atụ, ihe e nwere ike ime n'obodo abụọ ndị a bụ iyi maọbụ iso ji, a gaghị asị ịkụ ji maọbụ ịzọ ji. Ngwaa ndị e ji emepụta nri nri a a kọrọ dị itoolu n'Alọ. Ha bụ gwu, bu, ke, ho, kpa, be, ho, gbu na bu. N'Ihamufu, Ngwaa ndị a dị itoolu. Ha bụ vu, kpa, vụ, kpo, kpu, wọ, lọ, pị, bu, bu. Nri ọbụla na ngwaa ya na-agakọrịta. A bịa n'usoro mwepụta nri, a ga-ahụ na e nwere ụzọ ụzọ dị iche iche obodo ọbụla si akwado nri ha kọpụtara iji maa atụ e nwere ike isi ji esi hụọ ya n'ọkụ maọbụ ghee ya eghe ụzọ nke ọbụla a họrọ nwere usoro nkwado ya ma nwekwa ụdị ụtọ nri nke ọ na-ewepụta nchịkọta nri dị mkpa iji mee ka mmadụ dị ndụ ọrụ a lebara anya na mkpụrụ okwu ndị metụtara usoro nkọpụta, mwepụta na nkwado nri ndị Igbo ụfọdụ n'Alọ na n'Ihamufu. Nchọpụta gosiri na nri ndị a nwegasịrị usoro e si akọpụta, wepụta ma kwado ha maka oriri. Otu ihe gbara elu bụ na usoro nke ọbụla nwere ngwaa nke e ji akọpụta akọwapụta ya. Ịmata ha n'etiti ndị okenye na ịkụziri ha ụmụaka ga-enye aka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo n'ebe ọ pụtara ihe. Daalụ maka ige ntị.